Okay. ịma na ọ na-eme Okay. Okay. Boss, biko eh, kee ihe nwaanyị megoro gị wute gị nke ukwuu mee i ji wee sị kai ma mmezi ụdị ka ya otu ụmụ nwaanyị ọzọ kee ihe nwaanyị megoro gị kee ihe gị kee ihe nwaanyị megoro gị wute gị ọfụma ọfụma Ha, ihe nwaanyị ụmụ nwaanyị na-achọ ya dịkwa brain o ha nchegharị obi karịrị nwaanyị megbute m wute m ba m alụ eh, gbawa m obi onye na-emeri ihe adị avalue ihe ị na-emeri ihe so ime- ị na-emeri ya ihe i chee na ọ sọsọ ya ka ị nwee wepụta obi na-emeri ya ihe emechezie ọbụna ndị ndị ya na ya na-abụ na-akọ karịrị akarị ị chọfụta ya anya obi onye a nke a- nke a bụ ihe na-agbawa obi Okay, okay. ma ge- ị ga-agwa- ị ga-agwatụ anyị ihe like maka nwaanyị like ihe ga-abụ ị fụ onye sị kai alike m this girl achọ ka m na this girl emekọ ihe ị ga-agwatụgodo anyị na ejikwa m ukwu egwu egwu o. ukwu na onye bu ukwu ihe dị n'ukwu na ihe dị n'ukwu na ala kwụ ezigbo ọtọ ala kwụ ezigbo ọtọ ya anya nwa azị dị sharp ị mara adị m ebuo m ụwa agba agba agba agba ibe dị n'ọnwa azị nya ahụ kala aka dị nya chapụrụ achapụ Okay. nya especially ukwu na ala okay ọrụ m na-eri okay okay mba okay onye isi kee ihe ga-abụ ị fụ ị fụ ebe nwaanyị nọ na-asị mba ha ọ ga-aturn gị off sị ya ya red flag ma ebe nwaanyị ahụ like ihe ga-abụ ị fụ ebe nwaanyị nọ na-asị mba na gị na-aba mmekọ nwụzi ihe like ọ bịagodi gị nso ị sị mba na gị na-amaba ma mmekọ nwa ihe gị mbi ya gwatụgodo anyị na ihe na-agbawa m obi ebe nwaanyị nọ ya nke ka gbawa- nke ka gbawa m ikpeazụ bụ m fụ nwaanyị nya nwaanyị etu a nọ mfe ya kịta mụ na ya naabọ kwuchi okwu ghọtago ọ sị m na o nwela onye ọzọ o nwe na ọ sọ m m jee nwụọ ya na nwoke Eh, nke a ka agbawa m obi ya nke a ka agbawa m obi ana m alike onye m na-ata ka ntakịrị dị ya ka m ma na ọ m na-ata ya Okay, ọ bụgo na i butere nje ebe i si bute nje m butenu nje nu ngwanụ m ma na ọ n'arụ onye a ka m si bute nje nu Okay. like eh, onye isi kee ihe kee ihe ị likere ebe nwaanyị like kee ihe

Okay. Aha. okay onye isi ahụtara na omiyi ukwu like doggy style okay like a bịa ihe ụmụ nwaanyị like nwaanyị toro ogologo ka ị like nwaanyị sụrụ mkpụmkpụ Yei, like nwaanyị toro ogologo ọ bụkwa nwaanyị achọkwa m nwaanyị ịmara etu ndị slim achọ m nwaanyị toro ogologo nwetụrụ obere alụ ọ bụkwa nke ibusazi ibusa Okay. ya toro ogologo nwere alụ nya agwabugo gị na ala ejina m ala egwu egwu nwee ala nwee ike okay ọ ụdị ya ka m na-eri okay onye isi ee te alikekwa abịa ihe ukwu ihe i kwu dịkwa mma okay onye isi nwa achọ m ka anyị gbaa game ee i merie game a na ee ị nwere ike imeri 2000 naira ee ị nwere ike imeri 2000 naira okay okay onye isi nwere ike ịgwa m how many followers Tunde Ednut nwere n'Instagram ị nwere 5 seconds ịza the ajụjụ

na ya nwee ike ịgwa your followers bụ na enugo m anya ịma na akpọ gị ịghọtago gwa sị na e-need m this interview ịghọtago mara anyị naabọ wee mee ya ọwa agakwa ee eh, ya nwee ike ịgwa your followers biko ba na-eshare video a ba share video and this video ba mee ka this video ba comment ya ịghọtago ka ma na ihe m chọ ịgwa your followers ibe m kwuru ịghọtago ka ka ọ bụkwa my spec